ee ndị na-awa akwa na 2024 ha agawala dịka omenala siri dị ha ga-agwọ iyi mechasịa obodo gwọchasịa iyi ha adị ọcha ugbo a na-agaji iyi afọ nke a wụzi iyi anyị iyi afọ dịka m kwuru na mbụ ndị na-aga ịwa akwa na 2024 bịara isi iyi a mana anyị chọrọ ijegodi ebe isi iyi ahụ dị iyi anyị a na-akpọ iyi afọ I'm telling you. ha si iyi ha gara maka ndị na-abịabeghị iyi afọ kemgbe afọ ole na ole unu lee na ugwu iyi afọ adaala o akpala ya ala ọ dịkwa ka mbụ

mmiri a si n'okwute na-agbapụta iyi afọ agbanwechaala agbọ ala eruchisịchaala o adịkwa ndị na-agbada ebe ahụ chai na mgbe mgbe a na-agbadacha ebe a aka hụrụ ebe a ruchiri ahịhịa a na-agbadacha ebe a mmiri e nwere mmiri na-eshikwa ebe ahụ agbafụta ndị chọrọ ịm- ịsa akwa ndị chọrọ ịm- ịmacha akpụ ha eburu ha aga ebe ahụ gaa nọrọ ebe ahụ machaa akpụ saa akwa ebe anyị nwee mmiri na-eshi otu a agbafụta mgbe ahụ ebe niile eruchisịchaala mbụkwa e nwekwara ihe nọ ebe a ihe a rụrụ ebe a block a rụrụ ebe ndị mmadụ na-anọ asa ahụ onye chọrọ ịsa ahụ ya baa n'ime ya onye gbara mmiri ya baa n'ime nga ahụ sachaa ahụ fụta mana ugbu a ihe ahụ adịkwa ihe ahụ emikpuola n'ala aja emechiela ya nke a wụ mgbanwe ezigbote mmiri na-agbapụta n'okwute nke ndị bekee na-akpọ spring water ebe a eruchikwala i cheta mgbe mmiri na-eji asọfụtakwa ebe a ezigbo mmiri na-asọfụtakwa ebe a na-asakwanụ akwa

o teele nwoke a ama m ihe mere ya nọ mee nọ na-ejighị m ụta mana o teele nwoke ahụ nwoke o teele ọ dịwara ọ bịawara iyi a mgbe ha dị ntakịrị dịka ụmụaka gafere anyị na-ada ahụ nwoke a abịa mgbe anyị abịa gbara mmiri ọ na-abịa iyi a mgbe ọbụla iyi afọ ndị ọma ndewonu iyi afọ bụ ezigbo mmiri obodo m obodo m ụmụarịam obowo iyi afọ a bụ mmiri anyị na-agba na-aṅụ ezigbo mmiri na-esi n'okwute agbapụta ma ha mụrụ anyị na 1980s anyị na-abịacha iyi agba mmiri gbaa mmiri ị hụ nga anyị na-agbadata ugwu iyi afọ ka m bịara ebe a taa o chetachara m ọtụtụ ihe ọtụtụ ihe m chefuru echefu otu anyị na-esi abịa iyi a ma ndị vu akwa ha na-asa ma ndị vu akpụ ha chọrọ ịma ma ndị elu ma ndị ala ha bịa ya bịa iyi a mgbe ahụ iyi a na-akwụ akwụ ndị mmadụ na-ejupụta ya na-azọ ụzọ mmiri a na-eme elu a na-eme ala mana dịka mmepe anya dịka mgbanwe dịka ọtụtụ mgbanwe e bịarala n'afọ ihe ndị ahụ anaghị adịzi ị hụna nụ ka anyị gbadara ebe ahụ ndị mmadụ na-abịazi ya otu otu otu otu abịa agba mmiri mana mbụ a na-ekwo ekwo ndị mmadụ eju ebe niile ị ga na-anụ mkpọtụ ị ga na-anụ a na-eti a na-adọ mmiri ehe mana ugbu a ihe ndị ahụ adịzi maka gịnị e gwuole mmiri ebe niile borehole here and there agbafusachala mmiri onye ọbụla ga na-aṅụzi borehole adịghịkwa onye na-echeta sị a na-aṅụ iyi afọ aṅụ ndị mmadụ echefula sị e ji aṅụ iyi afọ mana mbụ onye ọbụla na-abịa iyi afọ mana ị hụna nụ dịka mmepe anya mmepe anya siri dị onye ọbụla na-aṅụzi borehole adịghịkwa onye na-echeta na a na-abịa iyi afọ na-agbara ezigbo mmiri ezigbo mmiri dị ọcha si n'okwute agbapụta ka anyị na-anweta na iyi afọ mana unu ahụna ihe mmepe anya mere anyị anyị anaghị abịazi iyi afọ ọ mkpụrụ mmadụ ole na ole ndị bi ya nso na-abịazi agbara mmiri ọṅụṅụ ha ebe a mana dịka o si dị taa kee kwanụ ihe anyị ga-eme ọ ihe mmepe anya civilization ọ ihe o wetara anyị ndewonu ndị ọma asị m egosi unu Iyi Afọ ebe a wụ mmiri mmiri mbụ m ṅụrụ dịka mmadụ amụpụtara n'ụwa ọ n'iyi a ka esi kute ya Iyi Afọ asị m ka m gosi unu ya ndewonu na mbụ ugwu a ugwu ị na-ahụ ugbu a dịka ọ dịwala larịị ugwu a buru ezigbo ibu na mbụ ọ bụghị ugwu ị ga-anọkata gị gbawa otu ahụ ị ga-akpachacha anya na-agba ya ịghọtara ihe a bụ ugwu Iyi Afọ otu ọ dịzi ugbu a ọ na-arazikwa ahụ ịgba i buru mmiri gị gị gbagoo gafere ka anyị gaga hụ ndị na-awa akwa ebe ha nọ na-asụcha ụzọ dịka m gwara unu ndị na-awa akwa si mgbago na dịka omenala si dị na ha ga-esi mgbago mgbago ebe ụzọ iyi a malite sụrụ sụrụ sụrụ sụrụ mgbadata ọ ya mere ndị ebiri ha ahụ nọ mgbada na-asụ ha ji si ha mba na ha ga-agbagote na ọ wụ otu omenala siri dị na ha ga-esi n'ugwu n'isi ugwu